nna anọ m n'ụtụtụ ọwa abịa bụ ọkpọka anọ m be m n'ụtụtụ abịa sị m na ọka ndị di ya nọ nye a chọrọ ka e were eburu mere gị birthday ọ sị ya nke na "Ah, ebe ọ bụrụ ebe ka na m jekọba e si kụrụ m aka n'ụzọ si m nọ ibe gị nke ahụ agawa ndị na-agbara aba nchọrọ ọkụ wee wa n'ala setịpụ ụkwụ nke ba moto anyị wee bịawa ma nke izi na o nwere ụlọ okwu nwere okwu nwere n'ije ọkpọka na ije gị na ezinụlọ gị bụrụ ịda n'okwu ọdụ ịka daa n'okwu ka a mara ma ụfọdụ ndị mmadụ ya ejighị wa amụrụ akụ ma ọ bụrụ omekete na-egbu na iwe na-egbu na ibo- ọ bụrụ mbokete na-egbu na omeko aka ndị ọcha gị yi egwu ọ dị mma nṅomi megburu na-abụ onye mmemme obulu ọwa ma na-abebe amalị mma ya eme nnọọ n'ụwa

Chiedu gwa m na papa na celebrate birthday ọ nọ ya nọrọ that years dị ndụ nwunye ya dị ndụ oge ya dị ndụ ụmụ ya niile dị ndụ baa n'ime na onye ọ dịlị celebrate celebrate na anyị abịa tapụlụ that eh, blessing ka anyị nọlụkwa ụdị arọ wee sị na mma wefu n'onwe na mmanya agha nji otu ọjụ ka m bịa si happy birthday na mmanya dị na mma ọ ebe m bịa dị ya. Nke bụ amara mmadụ mara mmadụ.
ọrụ dị mma na-ahụ ụgwọ ọrụ dị mma onye onye gbakwutere kata o kpere ekpere bụ Chukwu kpere ekpere maka ọ dịrọ easy o aka ndị ọcha dị ndụ nwunye ya dị ụmụ ya niile dịcha

onye a wee nọdụ nwunye ya dịrị ndụ ụmụ ya niile dị ndụ ọgọ ya nwaanyị dị ndụ na ka anyị tapụ ikpele anyị ekpele ka anyị tapụkwuolu blessing n'aka gị na ọ dịrọ easy n'aka gị kwụ ọtọ iji wee nọdụ ndụ a ụmụ gị niile dị ndụ bata n'ime nwunye gị dị ndụ ọgọ gị nwaanyị dị n'iwe ọnwụ ka ọ bụ wee sị na mma bịa celebrate gị birthday n'aka anyị kpụla ebu n'ụwa gị

ana m abịa bụ n'otu abịa si m na ọka ndị di ya nọ nye a chọrọ ka e were eburu mere gị birthday ọsịa nke na na ebe ọ bụrụ ọbịa ka na m jekọba asị kụọra m aka n'ụzọ si m na ọ be gị nke a gara ndị nna agbara aba nchọrọ ọkụ wee wa n'ala setepụ uke nke ba moto anyị wee bịawa ma nke izi na o nwere ụlọ okwu nwere okwu nwere n'ije ọkpọka na ije gị na ezinụlọ gị bụ na ị ja-anọkwu ọdụ ị ka ja-anọkwu ka a mara ma ụfọdụ ndị mmadụ ya eji gị wa amụrụ akọ ma ọ bụrụ mekete na-egbu ibe na-egburi ọ bụrụ mpokete na-egbu na omekete aka ndị ọcha gị

ma na-ekele nkuzi ọkpọka na onwe na aka nri na ọwa ngapụ aka nri eri ka ọ wara aka nri agwa gị oke mmanụ nwere iwe ka ji eme echi anyị ekele jisie ike jisie ike ị ka ja-anọ ị ka ja-anọ ị ka ja-anọ emekọrịta onye ọzọ onye ọzọ n'ime ndị a ma ndị ya wụ vidiyo ma otu vidiyo si m na enye ji mee bụ ka ndị mmadụ ṅomie Ee, ka na ndọwịa na na ndọwịa ụbọchị o- ka eṅomi anya manụ elu uru bụ onye isi obodo kwesịrị ọ na-eme iwe onye aka dị a na-akpatali ya a na-ewetali ya na-ebieri petili ya ndụ so na mụ kelere gị rinne jisie ike daalụ daalụ daalụ jisie ike Hello? Okay. Hello? Ah, okay. Okay, okay, okay. Mmadụ.

abanega mamata nuwoye mweri yako miachela ana mara wamuna baba mmanụ mara mgboro mụ abụ HAC doctor achọrọ m ịwụ n'ọbọ mba founder arụsị ndị isi ojii nna na ndị isi ojii na nkwọ ndị isi ojii nna founder Eberechukwu abịa m ibu ihe oji mma ọkpara m ọ dịkịrịkpụ Nando niile nke ụwa nna ekwekọrịta udo na egbụọ na na Nando nwa mmadụ nwa mmụọ na Nando abụ m onye okpobiri Nando n'ime anambra east local government anambra state ee ele abụ iji bụkwana ya ka m ji ewu ya na mụ anọ m anọ ụtụtụ okwobeta onwe ndị mụ na ha nọ m na-enene n'iwe sị m nọ ka m duga ya na nke nna anyị Ụwadịegwu Mabụọnwụ mgbe a chọrịkwa na mmụọ mere mbụ si na-ebu ya chọrọ ka ya kpee ebu na ọ na-eme birthday Chiedu gwara na nna ya na-eme birthday nya wee sị na ya bịakwara ka ya bịa atapụrụ blessing na Ụwadịegwu Mabụọnwụ kwesịrị imere birthday na o kwesịkwuru ngagharị na-eje na-atapụ blessing abịa na ibe ọma na-eme be ya ọ kasị enwe aja na m ji esokwara gị na ekwutere m bụ Ụwadịegwu nje eje titila ọkụ wee ndị na-agbara m aba na arụ m na-agbara aba na arụ ranyere m ego wasị ya mgbe anyị wa bịa nya ka anyị bịa na enwerọ ibe ọzọ ibe m ji wee solu ya bụ ka Nando rapụ elom Nando rapụ elom na abụrọ ezigbo ibe elom ebe anyị erika ebe anyị ụfọdụ sị na ekworo ka na Nando mana ndị na-ekwere ekpere ekwe na elom ka na Nando na elom onye wee na- na-agba moto ọ dị ya mma moto onye ahụ nwụrụ ọkụ ya bụrụ gị ga-eri moto ọ bụrụ ekworo ka anyị na-ekpe ekworo bụ nlu na na-elu ụlọ ala rụọ three decking rụọ seven decking onwe onye na-etiri m mgbe ọbụla na-asịrị m asị m biri moto iri wara nke gị ụlọ ya bụ ekworo ọ na-eweta ibe ya Nando na-elo bụ elom Nando mụba ụdị ibe mmadụ dị ka Ụwadịegwu Mabụọnwụ nọrọ age ọ nọ ya na nna m bụ ọgbọ ma nke bụrụ na ọ ka nọ ezinụlọ ya wee doo ute ezinụlọ ya dobe ute ọ dị ndụ nwunye ya dị ụmụaka ya niile wee dị ụmụ ụmụ wee dị nwa ya nsepụ esepụrọ be ya na nwa ya na awụ ya kedụzi ibe Chukwu wa na-enyekwu ngozi nke akụ nke ụwa ya a na-ekwu okwu ya kedụzi ibe jiri jeje be ya maọbụ jee amụta ibe na be ya so ọ dị mma ụdị ibe eme na Nando eje na-ekene onye ahụ onye nwere ọjị o wegeli onye dokwere Ụwadịegwu ma bụọ nta ndokwere ụzọ alụsị o dokwere ndokwu edokwekwuo Chukwu onye ya bie nzoro eje ya bụ okwu mgbara mmụ na ndụ ma mụ were tụrụ mụrụ akọ Morning. Sadio Kamilaya Ekene. Onye i kenere bụ um, High Chief Chukwudi Nwekwu Ọkpọka na Nando Ọkpọka 1 to 10 ọbata ife dị na Nando ọ mụ ka i kenere Ee, ibe na-eme ebe a n'ụbọchị nke taa bụ na nna m Ụwadịegwu Mabụọnwụ ka nwa- Chine- Chiedu nwa ya kpọrọ m gwa m na nna ya na-eme birthday on 28 m wee bịa nọdụ wee chee ibe a wee sị na nna m Ụwadịegwu needịlị m celebrate onye nọrụ 97 years nwunye ya dị ndụ ụmụ ya niile dị ndụ ọgọ ya nwaanyị dị ndụ ana ọ bụrụ na ụmụ ya dị ndụ na ọ dị ndụ nwa ncha na- na-emesi ọfụma m wee sị na ọ nnekwu ife aṅụlị ka ọ bụ na m needịlị m celebrate the man because na the man uh, live a good life because na ọ bụrọ man niile ya-anọ that age nsepụ esepụrọ be ya bụrụ ngwa ya na awa ya m wee sị na onye ọbụla maalụ ife bụ mmadụ niile o jee tapụrụ the blessing wee sị ka m golu ebunu na a sị na ebe aka ra nwa- nwa- nwata nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya wee sị ka m golu ebunu were mmanya ka m jee ka ọ kpele m ekpele na ndụ obile dị m mma ọ ife m ji wee jee na nke n'ụbọchị taa Ee, Ngwa daalụ rinne sa. ya ihe ma bụ ka i si eme ya tata nke iyeli ọma nkọ ya